azụ ịma na ụmụ ụmụ ife point and kill ya na nke asa nwaanyị udi ee oyo m gịnị medịrị Emeka ọkara na-esogheri di gị n'azụ ka ijiji na-esogheri nshị gịnị bụ ọ na-esogheri gị ebe ibe anyị ah, mana otu a m bata afụ ọ na-ebugharị m na-ebugharị m na-achọli obele obele ife oh my boy ka ọ
bụkwara ihe na mmadụ ịkwara iyi na-eshi ekere akwa oyo m onu ma abụkwara obere ihe ịkwara aka gị yomotemeleke ka onume na-ana bụ watch oyo m ị gara maka asụ Igbo ị gara maka asụ Ọnịcha

ọwela ọwela ọwela ka pụta o tabanụ ife tabanụ ife esi m Ọnịcha bata ebe ego na-agba ka pump baby m taba ife ṅụọ ife asa nwaanyị udi anọ m e. asa nwanyị udi eyi ekwa mba ikiri na-emu ebe a ugboro ịtọ ife a na-ata ata dị ebe bute ebute bute ha ncha bute ha ncha ka baby m taa ife o nwelọ o nwelọ libe ife butekwa malt bute bute na crate taba ego n'ọpasa
amata achọrọ m nke m taa ife
ego pasa

aghọtago m ife ị la-akọ eri mgbe mụ le gị nọ ebe aghọtapiegwo m ife ị la-akọ mana ife ị la-akọ rubbish bullshit ị kọchaa o si ebe a banye o sikwa ebe a pụọ uche m ka dị ebe ọ dị Mag Magnus
i jikwa onwe gị aka ee Magnus i jikwa onwe gị aka ị makwa ka ị ji dugo taa bụ na ị nọ n'ime obodo inwe anwa akpọrọ nwa gbada Ọnịcha o tee gị ule n'ihu gịnị wee mee ọ ka etenwu ule n'ihu ị mata na ihe na-asụ ọ n'ahụ dịka ọbara

i jego ọnịsha gbagharịa na ọnịsha nata ị na-ebu mgbeke mụnwa bụ o- nọ n'ime obodo agafebe obolo afọ na-ebuchere ụmụazị jere yunivasiti mechere lọ na skuul ọ bụrụ gịnwa jere ime ọnịsha na-ebu mgbeke ọkụkọ igbo ọkụkọ igbo nọ na nsụka ọkụkọ igbo nsụka ka iji ijizi merụ merụ ahụhụ na- e- na- na-atọ gị. Na- na- na- ịkpọkwa na- ọkụkọ igbo kịta

ihe ị na-agwa m bụ eziokwu hmm, onye m so na ojikọ ike abịa ka ọ bịa hụ ma ndị be anyị ọ hụchara ya na odiri m gbagoro ọnịcha na eru ọnịcha na m achọ m ihe m jikọ ike arụ ọ bụrụ ọrụ eka ọ bụrụ ịkwagide akwa ọ bụrụ isi chọọ ka ile eke m kegide m nwunye mmadụ

Ee, mama ọkwa i kuru ụra ọfụma kaka bịara m ka m hụma oyo m
magụ anọkwanụ ya since ụtụtụ ka ọ pụrụ eche m n'ọ na nke gị ka ọ bịara ọ bịakwaghị n'ebe anyị ọ bịakwaghị shitere ụnyaahụ m ahụlaghị oyo m
amakwanụ m ka na-arara ụra mgbe ọ pụrụ mana anọ m ebe ya na Emeka na-ekwu na ha ya eje obolo afọ ka ọ jee jee fụ ndị ọyị ya ma ọ gwaghị m oyo m agwaghị m jegoro obolo afọ n'ụtụtụ ka ha pụ mụnwa ka na-alahụdo ụra mgbe ha pụ mana obere oge faa mkpụrụ ụbọchị one na one ka ọ fọrọ eme ihe anyị abịa na bụnụ so ya bụ ya ka ọ bịa ka o jeje gwa ndị ndị enyi ya gasịnụ ka ha soro ya were bịa ka eh. ihe ha like mbọsị ya ha ka ebe niile achọrọ m anụ nwee ndidi o oh. nwee ndidi otu a nọfa ihe m chọziri bụ nnọọ ka m kuru nwa nwa m n'aka a na-abụrụ na mama nnukwu ka ọ na-achọ espikilekwe achọrọ m anụ achọrọ m anụ ana m akwadochikwa ike nwere m di ọzọ na-abụghị oyo ka m chegide chere ya o aghọtakwaghị m ihe na-eme confuse hmm? gadị makwa ma ogene oge na-ekwe ka ọ me izu ụka na m ahụlaghị oyo m aghọtaghị m na ị na-efu ma gị na ọ sị gị since izu ụka ọ bụghị echi bụ a na-apụ m ajụjụ gị onye bụ m na-ekwu nne m awọtaghị awọtamaghị m ihe na-eme o nwere ike isi wee jụ ya mana
ejego m be mama ya sị na ọ naghị ahụ a na ọ na-abụ ọ fụ n'ụtụtụ na uchichi na opiete before okwu eteta ụra na ọ fụgo ọzọ na ọ hụlaghị a na shitere ọbụ nwa ochu arafụta yo nkọlị nkọlị ị si n'ị hụghị onye na-abịa ebute mmanya ajụjụ gị echi Nkọlị oyo m abụkwago onye ụchụ ị hụra ụchụ a na-agba gị mgbe ọbụla ụchụ a na-agba gị mgbe ọbụla Nkọlị alapụta deje nọ ndị ka ị mere deje
achọrọ mmanya jụrụ ezigbo oyi mmanya a ejikwaghị oyi
ewena iwe biko ndị na-ewetara anyị ice shị na ha na ice block shị na ha enweghị ọkụ bịa m ga-ewetara gị nke jụrụ oyi kịta ewena iwe ewena iwe
ewena iwe na ndị anyị na-egoro blọkụ ha si na ha enweghị ọkụ wetara m eh, two bottles ka m jee nke Philip Joe ma ọsọ jee jụọ ha ma chọọ
o jegide m gịnị bụ m na-eweta nnu ewu ka anụ dị ya anyị nwere mgbada na nchi na azụ ee azụ nye m azụ gịnị bụ m na-eweta weta azụ weta ife na abụ oke onwelọ ọ bụkwa ụmụ asa ọ kwa a gwa gị agwa na gị abụ ọkụkọ Igbo ahụ na-esi mkpimkpi na ụmụ asara asa arụ ọfụma graduate onwelọ onwelọ onwelọ ife na-eme onwelọ
Ọga Philip, biko daara ndị ọkasha ibe nwere ike ịgbanwere m mmanya nye m nke jiri oyi kọstọma bịa shị na ha chọrọ mmanya jiri oyi woo biko
eyi biko woo
biko mere m ọsọ nwere ndị na-eche m na shed

jụọ Magnus gị di gị iya oyi oge bịarara ewestikwala taịm gị jee ebe o bikos ọ nọghị ebe ahụ jee nụ nke ekwesị onye nwoke a na-akpọ Emeka ebe ahụ bụ ha nọ onye otu otu nkata ka otu ime ewo

Dejen, ọ gaghị amaka ọkada Dejen nụ. Ee, kaka sịrị m ka m jụọ ma gị hụrụ oyo m. Eyiri gị oyo gị, oyo gị anọ vegwu. Ị sitere ụgbọ latara ọkwa gị na-efugharị elu. Na-efugharị efugharị n'ime akpa m.

Nkoli, ị na-apụ ala ka ife na-eme gị na-enye na-akpọali afa m na-akwali aka ebe a up and down. Yo, me speak lebe. E speak lege ma ọgụ na ọgụ na-eche ka o mee izu ụka na eme na ga ahụla gị. Ị mara na echi bụ kwesịrị ịbịa bịa ma ego m. Ee, oyo m, ị gara ajụ m gịnị bụ m na-akụ na ehe. Ma, taghere ọ ka mma na-efutara mma ka ka ajụ manụ m oyo m onye bụ nwaanyị ahụ gị na ya na-esusu ọnụ na nke Philips na-ele- e- na-ere ma esusu ọnụ ee magnus onye bụ nwata nwaanyị ahụ gị na ya na-esusu ọnụ ee magnus ọla gị ka ka ajụ Baba Ogwelo, Ogwelo, o nwelọ Ogwelo, Baba. gịnị bụ o nwelọ oyo m ị sị na o nwelọ mana o nwetere ị sị m na o nwelọ mana o nwechara oyo m ị maghị na asa hụrụ unu asa gwara m na ọ hụrụ gị pii ka ị na-esusu nwaanyị ọnụ na nke Philips ị sị m na o nwelọ oyo m okay in fact mama oyi m nwaanyị ị sị gịnị anụ m ihe i kwu my baby ị sị gịnị afụ m ya n'anya
nkọli bụrụzi onye oyi mgbogbo
oyo mmeri niile ije eri ji na achịcha kememe oyi gbogbo oyo

ya wee kwe wee gaba agaba ị na-anụkwu ya mama mama okwu efu eh, ka m gwa gị eziokwu ife m fụ bụ na nkọli afụlọzi m ya nkọli ị bụ a village girl na ị bụ a village girl nwere swag eh? ị bụ a village girl ịgokwa
i lechere m anya sị na m enweghị swag na m abụ emaghị bebi oyo m ọkwa m oyo m ọkwa m ma ị na-agwakwa kpachapụ anya ahụ kpacha ọ maka ọ maka 40,000 n'ị gwa m okwu ọ maka 40,000 n'ị bịalụ m gbada ọnịcha send ọ gị 80,000 oyo m ị chọrọ ịnụ m 40,000 nsogbu adịghị ke ngwa gị nke na-anụ bụ na ị ya-anụ m 40,000 ụwụ nke bụ m na ị ya akpọsite na mama m nwụrụ anwụ nne m hafụrụ nne m were ego ya nke ijebe Ọnịcha jee gbaba mbọ oyo m ịlata gara sị na enweghị swagger nke atọ bụ na nsogbu niile m jụrụ ma gị na m chọ ka m na-elegide iyi nke jite m ihe ihe niile imego mere m tere si na ebe niile ha oyo m ị na-eme m igere asụ atọ m esi na ebe enweghị swagger oyo m

asa nwanne m nkọli nkọli asịkwa m ka m bịa kọshịnụ gị ka m gwa gị ma ọ gị na enweghị m onye ọzọ m na-akọshịnụ na-abụghị gị ịhụgọma na oyo m agba m reject echechego mere m enu si na m ya ejegide city ka m jee chọma akara aka m ka m mara ihe m ji ụwa m eme nkọli nkọli he kịta bụ ị bịara nụ m. kịta bụ ị na-ekwu ihe m chọrọ ịnụ Hmm, ịfụta ije ebe ọkụ na-acha n'elu soro ndị ibe gị jee hụ ụzọ ọ bụrụ te na ọkụ chọrọ ịchagbu m sa chagbue m na achọghị m ịma ihe m mara bụ ka m jee chụta akara aka ọ na ya achagbu iru ebe ahụ ya ahụ ihe ndị ibe gị na-eme ebe ahụ i soro ha mewe Hmm? so m kpọrọ gị nwunye m nwaanyị ahụ m gwara gị ọ bụrụ te na ọ bụghị nwanne gị onye abụla abụla ekumenu m enu gị na-achọrọ mgbe m ya atọ bi gị shi ma mgbe m ga na-ekute ụra
ịchọ m na gị si kuchie ya kịta ana m akpụ ya ka m je weta aka ngwuri ewu nkọli nkọli kịta bụ ị bịara nne m emere gị ndị onye nke emere ee oyo m ọma

ịmanọ na ya adịgide yarara yarara
daalụ na dada na o nwere mgbe m na-achọ ee na mgbada
Nkoli, eh, Miss Madam Manager. No, oh.
Mm. No. Um, ị fụgo na chi ejie, hmm? Ị ga-alarụzi ebe a. Oh, Nkoli sị ga-akpọrọ gị jewe shop jekwuru ụmụaka ibe gị ebe ahụ ebe anyị na-azụ afịa. Hmm? Mana ị ga-alarụzi ebe a ụtụtụ echi kpọrọta gị gawa. Ị nụgo?

ibe egbe mmadụ ya bụ na ọ ga-etukwute nwa dee echi niile na ọ dakọpụta nwa n'echi Miss Madam Manager o nwere ihe m sịrị ka m gwa gị ị maara ihe wa na-eku bridge dị n'Ọnịcha mmiri dị n'ala ya moto na-agba n'elu enyi Brijin, Brijin. Ị kwesịrị ịmanụ Brijin mgbe ahụ na-ewu na-ewu a na-akọgharị maka nya. Oo, mmiri dị n'ana nya nnekwu mmiri moto ga na-agba n'elu. Ị mago ma mgbe ọ bụ? Oh, River Niger Bridge.
Ee. Ee, emecha m i duje m ka m hụ ma Bridget hụ. Achọrọ m ịhụ anụ ga. Ahụsụele gị ma ọ dị gị na nsị ka asaa gị. Nkọli. Ọ bụrọ Bridget. Bridge. River Niger Bridge. ehe brijin abụrọ brijin brij brijin hụ m were anya m hụ maara gara wee kele Ezechitoke Abịama ahụchule gị mee ndị jechere Ọnịcha ga na-akọrọ m na o nwere ihe ọ bụ mmiri dị n'ana nya moto na-agba n'elu ekweteghị mana achọrọ m were anya m zie elu pịa ehe m kwete na ihe ahụ ha na-ekwu bụ eziokwu ọkwa i je-enwe ike eduje m mgbe ọ bụ mm. achọrọ m ịhụ ee eh, eh, madam ị mara mgbe m na-abịa Ọnịcha a mara yo etiefute m na moto ga na-ele mbele ha bele ha achagbawa m achagba n'anya o nwere ihe ọ bụ dịka osisi bịakwuru n'elu ọkụ ga na-acha n'elu ọkụ ahụ adakwa gị ọkụ ahụ ga-alọta nda ga na-acha ihe ọ bụ bịa gakwa ihe ahụ dịka eriri ọ gahetere n'etiti ụzọ